Udu mmiri na ọkọchị abụghị enyi, ha abụọ anaghị arụkọ ọrụ otu mgbe. Ị ma na o nwere ihe kpatara ya? Gburugburu mba Afrịka, otu n'ime ha ga-apụrịrị tupu nke ọzọ abịa. Otu akụkọ mgbe ochie nke mba Afrịka kọwara nke a tupu e nwedịa ihe dị ka eserese ihu eluigwe. Taa, sayensị kpọrọ ya ITCZ, mana akụkọ a eburula ụzọ nọrọ anọ. N'oge gara aga, tupu enwee eserese na ịma amụma maka ihu eluigwe, tupu enwee aha maka ọnwa na oge, e nwere otu akụkọ ọtụtụ ụmụ mba Afrịka gụrụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ochie. Mana akụkọ a emeela tupu enwee ihe dịka. akwụkwọ ọ bụ akụkọ ịchanka na ịnọma ịchanka bụ udu mmiri o juru eju bụrụ naanị mmiri mmiri ọ buru ibu ma gbaa dimkpa ebe ọbụla ọ zọsara ụkwụ n'ala na-edepịa na mmiri mkpụrụ na-aṅụju mmiri afọ wee pupụta osisi ihu na-abụ ndị mmadụ naanị ọchị Ịnọma bụ ọkọchị ọ tara ahụ ma dịkwa ka ụgụ lọrọ ahịa akpụkpọ ahụ ya bụ nnọọ akara oke ọrụ ọrụ ya abụghị inye enye kama iwepụ ewepụ ime ka ala taa mmiri na mweghachi mana o ruru otu oge elu ụwa bidoro hụsiwe anya n'aka ha n'ụzọ a na-ahụbeghị na mbụ mmiri ozizo ekweghị akwụsị ọkọchị ajụkwanụ ichere ka mmiri ozizo laa nke a mere na a kpọrọ ịchanka na ịnọma ikpe n'eluigwe ịchanka bu ụzọ pụta inye mkpesa nke ya n'oke olu Na-amaghị jijiji, o bidoro mkpesa ya sị, Oge ọbụla m batara n'elu ụwa, ana m ahụ otu elu ụwa si kpọchaa nkụ ma yọsasịa n'anya. Ntụ na uzuzu ejupụta ebe dum. Ahụ ụmụaka esetịchaa n'ihi oke ekpomọkụ. Ihe a kụrụ akụ akpọnwụcha. Ụzọ dum a na-ekpo ntụ ntụ. Ma iyi ukwu ma iyi nta atakpọcha. Ana m awụsa mmiri m ozugbo ahụ, ihe niile abịaghachikwa na ndụ. Ala aṅụjuo mmiri afọ, ihe a kụrụ akụ ebulie, ụmụaka aṅụrịa, ihe niile abịaghachikwa. Ya akwụsịtụ! Olu ya. esiwanye ike ma nsogbu na-ebidokwa ozugbo ahụ tupu ọrụ m eru ala ịnọma eburu onwe ya bịa were oke okpomọkụ na anwụ ya mịkpọchara mmiri m niile gị bịa hụ na aja enweghịzi mmiri tupu mkpụrụ akụkụ ga-agbanye mgbọrọgwụ ala ebido gbawasịba tupu ihe a kụrụ akụ aka ihe niile ala aghọghachi uzuzu ọ na-emebiri m ọrụ aka m gịnị mere m ga-eji apụrụ ya ebe ọ bụkwa na m bu ụzọ nọrọ mkpọtụ malitere n'eluigwe emechaa ịnọma apụta nke ya ọ tachara ezigbo ahụ ma dịkwa ka onye bu ọrịa agbanyeghị na olu ya dị ala ọ gbagidere ọnụ bidokwa mkpesa nke ya unu hụrụ otu m si tachaa ahụ ma dịka onye bu ọrịa ọ bụ n'ihi oke ọrụ dị n'ịmịkpọ mmiri niile ịchanka na-agbasa n'elu ụwa oge ọbụla m batara n'elu ụwa ana m ahụ otu ide mmiri na pọtọpọtọ si jupụta ebe dum ụlọ ndị mmadụ mmiri gba ụzọ ide mmiri sachapụrụ ubi mmiri kpuru elu ụmụaka na-anọzi n'ime ụlọ n'ihi oke mmiri ozizo ndị mmadụ adịka ndị na-eru uju ya kwụsịtụ bulie ihu ya elu ma bido kwuru gawakwa ka m hụchara ọnọdụ a ana m ebido ọrụ m ozugbo jiri anwụ m mịkpọọ mmiri dị n'ala waa ụzọ mee ka ala pọtọpọtọ sie ike mgbe ahụ ị ga-ahụ ihe dum awụlie n'ihu ọchị ụmụaka ebido pụtawa ezi gwuo egwu n'aja uzuzu olu ya lalitụrụ elu ma tupu ọrụ m ga-eru ala ịchanka awụchakwa ọzọ bido gbọghakwa mmiri ya n'ala na-akpọchabeghị ebe niile alaghachi azụ ghọọ pọtọpọtọ ya ewere ide ya kpochapụ ma ụlọ ma ihe akụrụ akụ ọ na-emebiri m ọrụ ya ka nwa ọnụ ịsị na ya bu m ụzọ bịa gịnị mere m ga-eji enye ya ohere anyị ga-ama onye ike ga-agwụ n'ihi ha abụọ enweghị onye kwere enyere nwanne ya ohere ka ọ rụọ ọrụ ha bidoro kụkọrịtawa nkụ mmiri na-ezozi mgbe ala chọrọ ezumike anwụ na-achazi mgbe ala chọrọ mmiri elu ụwa bidoro hụsiwa anya n'aka ha abụọ oke ọkọchị na-esochizi oke udu mmiri ozugbo ahụ enweghịzi ihe a na-enweta n'ubi iyi tojuo ozugbo ahụ oke ọkọchị amịchapụ ya fiam ndị mmadụ bidoro dawa ọrịa ndị ọrụ ubi nọ n'akwa ụzọ niile etiwacha Ma Ịchanka na Ịnọma ka nọ na-agba mgba ha. O teghị aka ndị eluigwe ekewa onwe ha. Ụfọdụ sị, Ịchanka na-eweta ndụ. Ndị ọzọ sị, Ịnọma bụ onye ndozi. Otu a ka ọgụ a si gbasaa ruturu ndị eluigwe. nke mere na otu onye eluigwe ka bụrụcha okenye ma bụrụ onye amamihe ji wee kwuo okwu ebe niile edere jụụ. Okenye eluigwe a sị, Ịchanka, e ziteghị gị ka ị nọgide n'ụwa ebebe. Ịnọma, e mebeghị ya na ị ga na-abịa mgbe oge gị na-erubeghị. Otu n'ime unu bụ onye onyinye ebe onye nke ọzọ bụ onye ndozi. Oke onyinye na-emebi ihe, oke ndozi na-ebute ọnwụ. Ahụhụ elu ụwa na-ata ugbu a abụghị maka na otu onye n'ime unu bụ onye ọjọọ, kama ọ bụ maka na o nweghị onye na-ekwe enye nwanne ya ohere ka ọ rụọ ọrụ. E mere ya na unu ga na-abịa ma na-alakwa. Ọ bụghị ịbịa ịma aka ma ọ bụ igosi onye ka ike. Ọ bụkwanụ a ratụ ose a ṅụtụ mmiri ka elu ụwa ji adị ndụ ma dịkwa mma. Dị ka okenye eluigwe a kwuchara, Ịchanka ledatara anya ya n'ala n'igosi obi nchegharị, ebe Ịnọma wetuturu isi ya n'igosi obi umeala. Bido n'ụbọchị ahụ gawa, ha na-emezi onye rụchaa, o nye ohere nwanne ya abịa rụọ ọrụ nke ya, elu ụwa wee laghachitakwa na ndụ dị ka ọ dị na mbụ. Ihe akụkọ a kọwara site n'ọgụ Ịchanka na Ịnọma ka sayensị ji njem akọwa. Anwụ anaghị acha sọsọ otu ebe n'ụwa. Dịka ụwa na-agba anyanwụ gburugburu, Otu ahụ ka ekpomọkụ si agagharị site n'ugwu ruo na ndịda elu ụwa. Okpomọkụ si n'anyanwụ abịa na-eme ka ikuku dị ọkụ na-agbagota n'elu. N'otu aka, ikuku ndị jụrụ oyi na-esikwa na ugwu na ndịda ụwa na-agbagote. O nwere otu ebe ikuku abụọ ndị a na-ezukọ. A na-akpọ ebe ahụ ITCZ, Intertropical Convergence Zone, ya bụ, Ebe Mgbakọ Ikuku.

Afrịka aghọtala nha nha dị n'oge na ihe tupu akwụkwọ ọgụgụ apụta. Ọ bụrụ na anyị ghọta oge, anyị aghọta nha nha. Nha nha abụghị naanị maka ihu maọbụ ọnọdụ eluigwe, kama ọ na-achịkwa ahụ anyị igwe ọrụ obodo ya na ndụ n'onwe ya abụ m Ugomma ana m ewetara gị sayensị site n'akụkọ si mba Afrịka nke a ka bụ mbido